Hi, good morning once again. Um, it's me, Nesta, the black teacher. Just like I promised, monga ndidalonjezera kuti ndibweranso ndi nkhani zina ziwiri zitatu. Uh, nkhani yoyamba tiyambire ku Nigeria ndi ku Burkina Faso. Nigeria ndi Burkina Faso ndalankhulapo ndapangapo mavidiyo okamba nkhani ya asilikali amene anali pa ndege uh, dziko la Nigeria asilikali okwana 11 eya amene ndi a air force asilikali a ndege nkhondo za mwambamwamba eya amene anagwidwa ku Burkina Faso ndege yawo itatera ku Burkina Faso dziko la Burkina Faso linanena kuti ndege yawo yalowa mdziko lawo opanda chilolezo ndipo anawagwira kuti afotokoze. Kumbali yawo a Nigeria amanena kuti iyayi ifeyo tatsatira uh, malamulo a international a dziko lonse malingana ndi za ndondomeko zimene ndege zimayenera kuchita a akakumana ndi mavuto makamaka emergency landing kuti ye- ndege yakumana ndi mavuto mwambamu mwa ngozi imayenera itere pa airport kapena airstrip yomwe ili pafupi iwo amatero ya koma burkina faso ndi atsogoleri awo ananena kuti yayi tu- ife sitikukhutitsidwa ndi explanation imeneyo tikufuna dziko la nigeria libwere lidzatipange engage and dziko la nigeria limapanga zinthu zonyalanyaza chifukwa anthu amenewa akhala ku, nigeria, uh, ku burkina faso masiku pafupifupi 10 chiwagwirireni ya komano finally a nthumwi za dziko la Nigeria zinapita kumeneku nthupi nthumwi za military ya Nigeria komanso atsogoleri a ndale a Nigeria anapita anakakumana ndi president mtsogoleri wa nkhondo wa dziko la Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ndipo analankhulana kukambirana ndipo apanga resolve nkhani ija anthu amenewa 11 tsopano apangidwa release ndi ndege yawo kuti achoke ku burkina faso nkhani yabwino ma neighbors nigeria ndi benin ah, ndi burkina faso ndi ma neighbor and ngati ma neighbor ndi is something good something nice eh, ena amafuna ataona zinthu zizitapanga escalate kunali anthu ena ku nigeria andale ena amene amapanga um, amalankhula zinthu zoti apange encourage asilikali a Nigeria apite akapange attack Burkina Faso, we don't want these type of conflicts in Africa, we want peace, we want African development and Nigeria ndi Burkina Faso they are neighbors, they share a lot in common including chikhalidwe yeah and people to people relationships yeah so zimenezi zisizofunika yayi. ndiye its good news kuti they have been released lessons have been learned um, according to the reports amakambirana za kupanga build trust kuti we don't trust you we, don't trust you, we don't trust you chifukwa chonena kuti uh, burkina faso mali ndi niger anatuluka mu gulu la ecowas grouping ya ku west africa iwo anatulukamo anapanga alliance yawo ya maiko atatu yomwe um, ena akuona ngati kuti im- alliance imeneyi ndi yofuna kuononga ecowas ya ndiye amayenera kukambirana kuti adzikhulupirirana kuti zinthu zikamachitika asamapangane suspect Eh, yetu anyway um, tili ku nigeria komweko nkhani ija mwayikumbukira Nkhani yokhudzana ndi ana a sukulu a pa sukulu yotchedwa St Mary's ya mpingo wa Chikatolika amene anagwidwa ndi aphunzitsi awo, ana a sukulu ndi aphunzitsi pafupifupi 300 amene anagwidwa. Mpaka lero, ana ndi aphunzitsi ndi ogwira ntchito pamenepa pafupifupi 150 sanatulutsidwebe, adakali m'manja mwa zigawenga. Uh, weekend iyi kunali. mwambo wolandira ana ena amene apulumutsidwa amene apezeka and amalumikizana ndi makolo awo and it was very emotional chifukwa kudakalibe anthu amene ochuluka amene achibale awo sanapezekebe mpaka lero ndi nkhani zomvetsa chisoni nkhani zopatsa mantha zimene zikuchitikabe ku nigeria northern nigeria kumeneko ena ndikumafunsa kuti kodi nigeria mukukanika kuthana ndi a security ngati a, a, a, a ma terrorists eh ndi military yake ya mphamvu yake iti uh, ndizoonadi ndi argument yomveka ngakhale tiyenera timvetse kuti kulimbana kumenya nkhondo ndi asilikali asilikali kulimbana dziko ndi dziko ndizosiyana ndi kulimbana ndi ma terrorists ndi chifukwa chake mpaka pano america ndi dziko loti lamphamvu, asilikali amphamvu, koma daily anthu amakhala akuphanabe ndi mifuti kupangirana za chiwembu. Ndi zovuta kuti munene kuti eh asilikali ankhondo aja alowe m'dziko mu ayambe kupanga zinthu. It's very complicated. Anyway, chabwino. Um, tili ku Nigeria komweko, dziko la Nigeria, Asilikali a Nigeria kapena tinene kuti Nigerian Air Force yalengeza kuti yagula ndege kapena ikugula ndege za nkhondo zokwanira 24, dilu ya ndalama zambiri mabiliyoni, ku dziko la Italy and. Ma fighter jets amenewa athandiza asilikali a Nigeria kukwaniritsa zina ndi zina za zomwe tikulankhulazi zopanga access ma regions amene ali isolated eya ndi air force yawo akugula ndithu ma fighter jets amenewa ndalama zambiri zikomo kwambiri.